e kiminikɔrɔ kɔgɔlen sanfa dugufa e fa ɲininkali bɛ k'i la i tɛ se k'o ɲɛnabɔ i ba ɲininkali bɛ k'i la i tɛ se k'o ɲɛnabɔ o tuma e ye mun den sugu ye.
cɛkɔrɔba kana b'i fa fɛ kana n fa fɛ nɔ kana n dɔgɔ n fa fɛ n ti jɛn n'a ye dɛ. ɛɛ ne tɛ jigin e la koyi ne bɛ jigin moriba de la sabula moriba min y'e to duguba kɔnɔ yan dɛ k'e mɔ fo ka se nin hakɛ rɔ dɛ ne bɛ jigin moriba de la e tun kan ka taa so de ne e tun bɛ daba la dɛ

i bɛ mun fɔ ne ma ne i jilaja dɛ i jilaja maa kana na dɛ sinɔn i taga so i bɔra yɔrɔ min na i bɛ taa yen nɔ hali ne t'a fiyɛ. e bɛ ne dɔn fɔlɔ wa e bɛ ne dɔn e tɛ ne nin du in tigiya cɛ yan koyi i tɛ ko ɲɛdɔn fɔlɔ dɛ i tɛ ne nin du in tigiya cɛ dɛ. sonyɛ de bɛ e kunna sonyɛ de bɛ e kunna ne fa t'i ye dɛ ne fa ti ne fa ye ba kelen dɔrɔn de wala kabini san n fa ye ba kelen dɔrɔn ne fa t'i ye dɛ.

Ɔn i ka i ka maa ko kɛ i ka kuntanko dabila i y'a mɛn wa
e e ɲɛ bɛ na kuntanko wɛrɛ min na ne nalen min filɛ nin ye i bɛ kɛ maa ye dɛ ni i fa n'i ba bɛ k'a ja du yɔrɔ ne t'a ja du yɔrɔ dɛ e nana ne bugɔra
bugɔli dama ni ne ko min n'i m'a to la n bɛ sa siri i ku la sa. ma ma n bɛ sa siri i ku la. ma ma ma.

ala dan ka a to an ka ɲɔgɔn ye koyi
kɔrɔ kɔrɔ kɔrɔ kɔrɔ kɔrɔ kɔni ka di kɔni a ka di baasi foyi tɛ yen nɔ a ka di a ka di kɔrɔ ka taama ka na ɲɛ da aw la aa nin diyara n ye awɔ yasa

kɔrɔ yan ye duguba kɔnɔna de ye o ni so tɛ kelen ye duguba kɔnɔ yan kɔrɔ hali n'i tɛ so sara i bɛ min don i da la sini ta o de bɛ ɲini bi k'a sɔrɔ bi sinikɛnɛ ta sini n'i ma bɔ ka t'o ɲini i tɛ foyi bila i da dɛ ɔ ni mɔgɔkun sera kelen fila ma i bolo ka fara i yɛrɛ bakun kan o tɛ mɔgɔkun saba ye ee kɔrɔ olu dahirimɛ ɔ so an bɛ sɛnɛ de kɛ k'a kɛ jiginya kɔnɔ walima bondon kɔnɔ dɔrɔn an b'a bɔ k'a di musow ma balo san tɛ yan i bɛ balo san so bɛ sara n'a sɔrɔ bolimafɛn b'i bolo i bɛ isansi san o bolimafɛn mana tiɲɛ i b'o dilan den muso ka kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ an'olu fɛɛrɛbɔ n'a den bɛ lakɔli la e kɔrɔ ee yan sigi tɛ makan a bɛ fɔ yan ne ma ko pɔsida pɔsida pɔsida duguba ye pɔsida ye pɔsida de don dɛ kɔrɔ duguba ye pɔsida ye a ko ko foyi tɛ ɲɛnabɔ n'i m'i bolo bila kɔrɔ n kɔni nana n b'a dɔn i nana kɔrɔ nka min kɔni bɛ n fɛ sa dantigɛli janba t'a la nka ɛ an b'a dɔn koyi an b'a dɔn dɛ ko yan duguba kɔnɔ sigi a ma nɔgɔn a ko ka ca Nka n'a fɔra fana moriba ka san ni san da ɲɔgɔn kan aw tɛ taa bɔ so aw tɛ taa aw den tɛ taa aa o fana maa ko la o ka gɛlɛ dɛ ee kɔrɔ n ma n bolo jugu da i kan o yɔrɔnin o tɛ ne nɔ ye dɛ o ye yaasa de nɔ ye yaasa sigilen filɛ nin ye kɔ yaasa kelen dali masa ye den kelen de don ne n'a garijɛgɛ Ne ye den d'a ma a y'o tɔgɔ da a fa la o tɔgɔ dala i fa la o den de kɛra kɔrɔ tɛ se ne ye nin kɔrɔfɔ in n y'a ta f'a ye n'i k'i b'o bila ka taa so sani den yɛrɛ ka kuma ale min ye ba ye ale ka fara ne kan ka ne bɔyɔrɔ ne bɔkolo k'o nɛgɛ don ne den na ale b'a fɔ ayi k'a tɛ taa e bɛ k'i yɛrɛ bɔ k'a da ne kun ɔ ni ne y'a tɔgɔ da n fa la o kɔrɔ ye de ko ni fɛn fɛn yera a kɔrɔ k'o bɛɛ ye ne nɔ yan
ɛɛ yasa a tɛna a ka balimaya sinsinni kan dɛ a tɛna a ka balimaya sinsinni kan ɛɛ yasa dunan ɲɛ ka bon nka a tɛ yeli kɛ dɛ min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yan ne t'o dɔn dɛ nka sini ni bi tilali ne ka kɔrɔfɔ b'o de nɔfɛ e yɛrɛ bɛ so cogoya dɔn yaasa so bɛ cogo min na i b'a dɔn cɔ min ye den ka ko ye ɛ ne yɛrɛ nana ka na foli kɛ yan ka e ɲininkali kɛ den ma se ka n jaabi ka yaasa ɲininkali kɛ den ma se ka n jaabi n'i ye den ka kuma fɔ ne bɛ a faamu
ne ko subaw bɛ yen ne ko subaw tɛ yen maanifin suba bɛ tɛmɛ maa min t'i maa ɲɔgɔn fɛ kan de bɛ e nana fɔ sisan e sigi ma e bɛ ɲuman den kelen fɔ ne facɔma kan ɲuman hali kelen tɛ ka fɔ nin ye ne yɛrɛ ɲɛna koyi n'o taara ka sɔrɔ ne tɛ a tun faa kan e la su anw bɛ nin fɛn fɛn fɔ anw bɛ e ye de anw ta tɛ balimaya kuma dama ye koyi nin fɔkun de y'i ye den bɛ cogo min nɔ dɔwɛrɛ den bɛ cogo min e k'o fɔ ne sanni ko ni den bɛ cogo min o fɔ ne ne ka dantigɛli ni o de bɛna kɛ kɛlɛ ye kɛ an ka an ka an ka an k'o bila. ɛ ne facɔma ye denmisɛnnin de ye o denmisɛnnin fitinin ni bɛ ni bɛ kun dɔn yɛrɛ. kɔrɔ i makun ee yaasa nin ye ne kɔrɔkɛ de ye ba kelen fa kelen. ne kɔrɔkɛ don wa i kan k'a bonya.

e k'i furuku furuku o la yaasa yaasa fanintini muso o ye an ka dugu lakɔlimɛtiri de yaasa mɔna o de bolo tubabu hakilila de b'a la o dun ni anw ka maaya tɛ taa anw bɛ kan ka an ka maaya sigi cogo ɲɛ de fɔ a ye ɔ ni e mɔna lakɔlimɛtiri muso bolo n'o o ye tubabu jogow don i la anw ye tubabu de y'an kɔrɔ an kɔni tɛ tubabu ye yaasa ne kɔni bɛ kelen f'i ɲɛna i cɛ de ne koyi ka su ko ka dugu jɛ parce que n b'a fɔ cogo jumɛn don maa burankɛ o de y'i ko bɛɛ ye parce que kuma yɛlɛla a jiginna ni i burankɛ da t'a rɔ maa da t'a rɔ dɛ e filɛ ka nin waleya min kɛ nin ye ne yɛrɛ nalen ye hali n ma sigi fɔlɔ i ko nin ye ji di yan ka n k'a min ka ji di yan n ka n ko hali n boli ji ma ja E bɛ tila ka funteni wuli ne la ni da kɔnɔ ne ma funteni wili la sa n da da sa
n kɔrɔ
nin to
kabi yaasa dira ne ma ne bɛ kan k'a ɲini ka a derese nka mɔgɔya ɲumanya kɛcogo la a dɛsɛlen don ka kɛ ten awɔ nka n b'a kɛ cogo di kana jigin n na koyi
n tɛ jigin e la koyi moriba sabula ntɔn ɲɛ tɛ ci ntɔn yɛrɛ kɔ koyi i y'a mɛn dɛ ne nalen min filɛ nin ye ni yasa e kɛɲɛna la ne tɛ kɛɲɛ yasa la dɛ sabula an ka dukɔnɔmuso si tɛ yen ko min bɛ yasa cogo kɔrɔ i b'i ka so de i ka du de don i ka du de don a ka dilan a tɛ ɲɛ o awɔ i ka du de don an bɛ maako de kɛ aa o de kɔni

Mun bɛ na ko mun bɛ wa ne ka anniversaire e tɛ ne ka anniversaire ko kalama e anniversaire wa sinikɛnɛ ne bɔtɔ ye gato san yɛrɛ de la tan n ka n tɔgɔ sɛbɛn gato kan ka sibisininw san ka bɔnbɔninw san ka boisson kɔmandi i k'i jija i ka taa dɛ
e y'a ɲɛfɔ leve ninnu ye wa ne y'a f'u bɛɛ ye Mami ninnu bɛ taa u bɛɛ u bɛɛ bɛ taa ne y'a f'u bɛɛ ye parce que kunun kunun wula fɛ ne tun sigilen don an ka da la leve tɛmɛna ne ko leve nɛ nɛ nɛ n ka anniversaire bɛ yen nɔ i k'i jija i ka taa dɛ leve ko ko don jumɛn ne ko ko sinikɛnɛ ko ee k'ale bɛ na depuis sɔgɔma ni mami fɛnɛ bɛnna o y'a sɔrɔ n bɛ ka taa ɲɔsin na n y'a fɔ mami fɛnɛ ɲɛna mami fɛnɛ ko ko ee k'ale bɛ taa depuis sɔgɔma ne bɔtɔla filɛ gato kɔmandi yɔrɔ de la n ko n bɛna a fɔ n terinin ye n terinin i jija i ka taa dɛ e b'a fɔ ke den saba i bɛ taa. n m'a dɔn dɛ ale kun anniversaire ko in to yen. e mun na
o tɛ kɛ dɛ n'i y'i si ye san dɔw sɔrɔ ni i bɛ to k'a jira ala la de k'a ye dɔ fara i si kan k'a diyara i ye o la i bɛ gato ni fɛnw tigɛ tigɛ k'a di mɔgɔw ma olu mana kɔntan ala bɛ dɔ wɛrɛ fara i si kan n'i ma anniversaire kɛ ala tɛ foyi fara i si kan i bɛ sa joona. n y'a mɛn n y'a mɛn n y'a mɛn ni ba nana n b'a fɔ ba ye n ko n ko n bɛna taa aw anniversaire kɛ n'a sɔnna n bɛ taa. ne yɛrɛ bɛna a f'i fa ɲɛna ne ka anniversaire e fa tɛ ba ye ka taa f'i. ayi a to n yɛrɛ bɛna fa a to yen a to yen a to n yɛrɛ bɛna fa. n y'a mɛn ne taara.
Ya safa ya safa
bɔra banbakɔrɔ bɛ sere la i tɛ nin fi ko in dabila an bɛ telefɔni ta dɛ tɔ don n bɛ ka taa dugu kɔnɔ i fa kɔrɔba in i janto nin na dɛ n'i m'i janto nin na i bɛ mana mana ko minnu kɛ ne ni ba cɛma i to yen n'i y'olu kɛ nin na a bɛ baara siri i la i y'a dɔn ne tɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'aw bɛna dumuni kɛ e n'a de de bɛna dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kana sɔn a k'a fɔ ko taa tɛgɛ ko ji soli ka na dɛ e de bɛ tɛgɛ ko ji soli fɔlɔ ka na na n'a tɛ tɛgɛ ko ji soli ka n'a d'ale ma Ne t'o kɛ dɛ, ne kɔni t'o kɛ, Tange kunna dɛ, i fa de don wa n'a bɛna a tɛgɛ ko i bɛ tɛgɛko minɛn da minɛ a k'a tɛgɛ ko n'a tilara tɛgɛ ko la kan'i tɛgɛ bila dumuni n'a ɲɛ dɛ n'i y'o kɛ a bɛ tɛgɛ fara i ɲɛ kan depuis i wolola tɛgɛ min ɲɔgɔn ma fara i ɲɛ kan fɔlɔ. Ba ka arda yɛrɛ a bɛ to k'a fɔ k'a bɛ ne bugɔ de. A b'i bugɔ kɛ a b'i bugɔ.
I fa de don i b'a bonya de.

Eh. ne nalen min filɛ nin ye ka bɔ babugu ne ka baw bɛ cogo o cogo n t'a dɔn nin waati in na ɛ eh. ni ne tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka ba ninnu tɔbɔtɔ komi ne n ɲɛ t'a la yen o A hami bɛ n na dɛ bagan don a ka kan ni a b'i bolo i k'i hakili de to a rɔ yasa yasa sigilan ta Yasa n'i weele juguman tɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn so yanfan fɛ babugu an ka tabiya ye min ye i b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ne de nana tabiya min bɛ so tagabolo min bɛ so bonya ni karama min bɛ so n nana de ka na o sinsin du in kɔnɔ yan sabula ne yɛrɛ nalen e ni moriba ka kuma falen falen ne yɛrɛ kunkanko kuma na e ma miiri k'a fɔ ko n burankɛ yɛrɛ bi yan o b'a yira ne la k'a fɔ ko mara tɛ du in kɔnɔ wa an denkɛ min n'i b'a fɔ ko n fa tɔma n'i k'a mɛn k'o tɔgɔ da an fa la ne yɛrɛ nana yan ka e ɲininkali kɛ o ma se ka ɲɛ foyi fɔ ne k'a fa ɲininka a ma se k'a ɲɛfɔ n ye o b'a yira ne la ko mara tɛ du in kɔnɔ wa n nakun de ye n bɛna mara don du in kɔnɔ ne sago de b'aw bɛɛ lajɛlen la koyi moriba ye ne dɔgɔnin de ye moriba muso o ye ne buranmuso de ye moriba den o ye ne den de ye donc ne sago bɛ aw bɛɛ lajɛlen la nakun y'o de ye k'a f'i ye burankɛ n y'i ka kuma faamu depuis n nana n t'i wele ko burankɛ de yan o bɛ kɛ e tɛna n'o fɔ ne ɲɛna a bɛ komi i yɛrɛ timina ka di kosɛbɛ i cɛ siri n cɛ sirilen don bari an ka maabakɔrɔ bɛ min fɔ ko misi gere jɛngɛnnen min bɔra sahili karatɔ de b'a fɔ k'a b'o latilen komi e nana sɔrɔ jogo ɲuman t'anw na e de bɛna jogo ɲuman dɔn i cɛ siri kosɛbɛ n ko misi gere jɛngɛnnen tilen cogo de bɛ la wa ne nakun don dɛ nin bɛ tilen cogo o cogo rɔ a bɛ tilen sa aw yɛlɛla aw jigira ne nana min kama n tɛ taa n tɛ nɔrɔ da ni o ma ɲɛnabɔ wa du in ne bɛ du in dilan a diyara maa ye a ma diya maa ye ne bɛ du in dilan hali moriba se t'o rɔ. awɔ a dilan tiɲɛni fɛn fɛn b'a la a bɛ dilan an yɛrɛ ye sira di i tilara. n tilara. Naamu. I ni ce. Nba.
Nba. Ala sira. Ne fɛ ka boli ka taa ɲɛɲini bawo an ka dugu filɛ nin ye kɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka sigi yan dɛ. Moriba.
ne yɛrɛ jiginna e la kosɛbɛ sabula kabi ne nana e bɛ don cogo min i bɛ bɔ ten i bɛ don cogo min i bɛ bɔ ten e yɛrɛ ma waati kelen si ɲini k'i sigi ka hali maaya baro kɛ ne ye dɔɔnin o tɛ mɔgɔya kɛcogo ye dɛ tiɲɛ don kɔrɔ nka ne y'a fɔ e ye kɔrɔ n ko yan ye duguba de ye yan tɛ komi i n'a fɔ banbugu duguba kɔnɔ yan i bɛ fɛn min dun sini i b'o de ɲini bi ne m'a fɔ depuis n na don n ko yan tɔgɔ de ko pɔsida wa i y'o fɔ awɔ n bɛ taa ɲɛɲini de ɛɛ moriba ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna k'a gɛlɛya i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la ɲinini kan'i ka maako sa dɛ kɔrɔ ne fana y'a f'e ɲɛna ne fana nana ko e dɔgɔkɛ bɛ duguba kɔnɔ yan ni e fana ma dumuni kɛ n'i kɔngɔtɔ taara kɔrɔ o ye ne fana maloyara ko de o ye ne tɔgɔ tiɲɛ ko de ye ɔ ne fana tɛ fɛ k'o kuma de fɔ e ɲɛna a ɲɛ kan an bɛ fɛn min dun sini o bɛ ɲini bi de k'o bila e kun Kiyita kɔrɔ i b'i janto du kɔnɔna na e de ye dutigi de bawo ni ne tɛ yan muso ni denmisɛnninw de bɛ yan a ko ɛ moriba kɔngɔ ɲɛ tɛ ci a yɛrɛ kɔ o kɔrɔ ye mun ye kɔrɔ o kɔrɔ ye min ye sabula n'i ko ko mara fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ i ko dutigi ne ko n ka n janto du rɔ o ye tiɲɛ ye dɛ nka n bɛ n janto e de fɔlɔ la kami b'a ɲɛma de tɔ fɛ ne tilenna dudenw tɛ bali ka tilen n ka kɔrɔfɔ de ye nin ye kɔrɔ n ye nin mɛn n ye nin mɛn n bɛ na k'an bɛn waati k'an b'u fo

o sigi ka na i sigi yan na i sigi yan ɛɛ yasa dɛ dumuni in kɛcogo ma ne diya fiyewu sabula sumala ma k'a la wa a najini de cayara kojugu an ka dugu la nin tɛ kɛ fiyewu wa ne yɛrɛ tɛ nin dun n tɛ fɛ i ka nin dumuni sugu ɲɔgɔn wɛrɛ tobi k'a di yan bilen n'i bɛ fɛn fɛn tobi datu ka k'a la ou bien sumala n ko i y'a mɛn wa. awɔ n y'a mɛn ba. n t'a ka na.
tagali ko tɛ nin kɔnɔ koyi gɛrɛw bɛɛ bɛ nin kɔnɔ walahi ɲinima in yɛrɛ sugu yira n na nin tatɔ tɛ ka bɔ nin da la wa n'a ko min dɔrɔn a dɔgɔkɛ ko ten hali n'o man d'o yɛrɛ ni dun n bɛ fura ɲini na

ne ko n bɛ n'a f'i ɲɛna i ka kuma a fɛ walasa a ka se ka taa n ka anniversaire la ayiwa baasi tɛ a fa ka ko man gɛlɛn hmm, nka ba kuma da dɔ b'anw da la yan nɔ n'u m'an sen don a la i jɔn ka yɛrɛ wele kɛ ɛ ne fa ɛ ne fa i tɛna i daga wuli na ne don dɛ

k'a ka n'i ka du dilan ou bien i y'a wele ka na ne de kama parce que ne tɛ ka fosi faamuya a ka tagabolo la ni min don sani an ka taa yɔrɔ jan n bɛ fɛ ka bɔ a kalama
i y'o fɔ mun na
ah, ne y'o fɔ mun na ne tɛ ka fosi faamuya a ka ko ninnu na a nani don k'a ni da ne ni n den ni ka kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ n'i dun bɛ k'a wele ka na k'a ka n'aw mara k'a sen bɔ marali la dɛ a k'i ka du mara a k'i sen bɔ ne ni n den ka mara la ka taa mɛ min dɔ y'o ye yasa ne kɔrɔkɛ de don n'an b'an ka dugu la ale de y'an ka dutigi yasa n b'a la k'a f'i ye k'a f'i ye n ko ne kɔrɔkɛ de don n'a ka d'i ye cogo min na a kɛ ten a fara k'a bolo n'i m'a fara k'a bolo n tigɛ n y'a faamuya